Bi ye jumadon ye février kalo tile mugan san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ na an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye furancɛrɔ fanga eh, ɲɛmɔgɔ ye général d'armée Asimi Goyita ale ye sɛbɛn dɔ sɔrɔ sɛbɛn min ni o bɛ tali kɛ eh, eh, sigikafɔba min kɛra awa min ye muso den ani denbaya olu ka lahalayaw Mali kɔnɔna na yan nɔ o kan ka ɲɛnabɔ cogoya min na awa sigikafɔba de kɛra o kan awa sɛbɛn in kɔni kuncɛra u ye sɛbɛn in fara ɲɔgɔn kan ka taa don jamanakuntigi bolo kunungo alamisa n'o bɛnna fevriye kalo tile tan ni kɔnɔntɔn ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko min ye maa kɔnɔntɔn minnu kun minɛna k'a sababuya kɛ Imam Diko ale ka eh, naliko kuma min fɔra ni u tun minɛna an ka finitigiw fɛ an ka aéroport de Senu o yɔrɔ o la a yirala k'a fɔ ko o maa kɔnɔntɔn ninnu ye kannabila sɔrɔ kunungo alamisa n'o bɛnna février kalo tile tan ni kɔnɔntɔn ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Mali la yan nɔ min y'an ka marabolo min bɛ yen ni a tɔgɔ ye ko Menaka ale mara ɲɛmaa ayiwa a ye lɛtiri kɛ n'o ye bataki ye ka ɲɛsin min ye foroba baarakɛla dɔw ma minnu bɛ yen nɔ n'u kun kɛn bɛ ka u ka baarayɔrɔw bila nin wagati laban ninnu na min ye awa Menaka guvɛrinɛri de ko don ale min ye bataki ci fevriye kalo tile tan ni seegin san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bataki in kɔnɔ kumaw de b'a yira k'a fɔ ko a b'a a ɲini e, foroba baarakɛla fɛn o fɛn bɛ yen ni o bɛ e, sɔrɔ Menaka ale dugukolo sanfɛ k'u k'u u teliya joona kabi an b'a tuma na u ka taa u ka e, baarayɔrɔw sɛgɛrɛ. Cikan in kɔni a cira nin baarakɛla ninnu de ma ka bɔ e, min ye Menaka ale marabolo e, ɲɛmaa yɔrɔ. kunnafoni dɔw y'a yira k'a fɔ a ko an ka minisiri min bɛ yen n'ale ɲɛsinnen bɛ jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɔw ɲɛnabɔli ma n'o ye abilayi jɔpu ye ko kuma dɔw bɛ ka folofolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko min ye awa mali y'a ka lasigiden lasegin ka taga alizerikaw fɛ yen nɔ awa a jirala k'a fɔ kuma in kɔni tɛ tiɲɛ ye sabu e minisiri min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɔw kunna ale y'a a yira k'a fɔ ko mali ka lasigiden si ma taa alizeri jamana kan fɔlɔ awa a yamaruya ma bɔ mali jamana ɲɛmaaw yɔrɔ ɔ ko kunnafoni kɔni ka sɛbɛntiya bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ mali ka lasigiden so ani a ka lasigiden min kun bɛ alizeri kaba a bɔra yen nɔ a ma segin ka taa yen nɔ fɔlɔ Mali jamana ka tɛmɛ ni a ka minisiriso min bɛ sɔrɔko ani nafoloko kunna ayiwa k'u ye e, laɲini dɔw e, bila sen kan laɲini min ni a daminɛna feburuye kalo tile tan ni wɔɔrɔ a bɛ taa kuncɛ a tile mugan ni wolonfila la nin kɔni ye awa Mali jamana filɛ nin ye a bɛna juru min ɲini juru min ni awa n'a bɛ ɲini awa sugubulonw na a bɛ fɔ min ma ko emprunt obligataire Awa a yirala k'a fɔ ko ni e, juru min filɛ nin ye ni Mali jamana bi a nɔfɛ a bɛ se sefa wari e, miliyari kɛmɛ de ma awa min bɛna don magoɲɛciw dafɛ e, an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ. A jirala k'a fɔ ko min ye sidabana ani min ye ɲɛnaminifɛn ye n'o ye dɔrɔgu ye olu e, kɛn bɛ ka dankari kɛ maaw la e, nin wagati laban ninnu na O de la ayiwa cakɛda min n'u k'a ma ko centre de médecine du sport min e, tɔgɔ dalen bɛ Lasinɛ Tarawele la ni bɛɛ b'a wele ko Ambiance awa ale kɔni bɛ wulikajɔ la nin wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigiw ka e, dagayɔrɔ min bɛ yen nɔ ka se o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ani e, lakana e, bɛ kɛ yɔrɔ minnu na awa ka se ka kunnafoni jɔnjɔn di u ma min ye sidabana ale kɔlɔlɔ ani awa ɲɛnaminifɛn dɔrɔgu ale fana tali kɔlɔlɔ kan nin baara in kɛra kunungo alamisa feburuye kalo tile tan ni kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ayiwa nin de bɛ dansigi kɛ bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.